sa tír i gcoitinne maidir le ceist na teanga agus is dócha gur thug an ghlúin sin misneach dúinne a bheith beagainín níos dalba, bheith beagainín níos ceanndána maidir le ceist na Gaeilge agus na beartaíochta a chuir siad i gcrích. Táimid go fóill ag úsáid na beartaíochtaí céanna agus an cur chuige céanna agus mar sin de mar chuid de Sheachtain na Gaeilge agus go fóill féin ceist na Gaeltachta agus an ghéarchéim

so gur athraigh an ghluaiseacht saghas um an chuma a bhí ar an nGaeltacht nó a bheadh ar an nGaeltacht ins an todhchaí. Is de bharr obair na Gluaiseachta gur bunaíodh Raidió na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta, go hindíreach, TG Ceathair, rudaí chomh fánach le comharthaí bóthair i nGaeilge amháin ins an nGaeltacht. Is as obair na Gluaiseachta a tháinig sé sin. Tá athrú ó bhonn tagtha ar Oireachtas na Gaeilge mar gheall ar a gcuid oibre, chomh maith le saghas bunús a chur sa gceantar ó thaobh forbairt pobail agus comharchumainn agus mar sin de, nach bhfeiceann tú, b'fhéidir, i gceantair tuaithe eile sa lá atá inniu ann. Gluaiseacht is dócha a bhí ag titim amach in iarthar na tíre go mór mhór ach ag an am céanna go raibh gluaiseachtaí cearta sibhialta ag titim amach fud fad an domhain. Is dócha gur tháinig an gluaiseacht ar an saol mar gheall ar an gcruatan a bhraith muintir na Gaeltachta agus muintir an iarthair ag an am agus go raibh, b'fhéidir, neamhaird á déanamh acu ón rialtas i mBleá Cliath. d'fhás sé saghas go nádúrtha ón bpobal teanga agus cé gur bhain sé an-chuid le ceist na teanga, ní gluaiseacht teangan a bhí ann ach gluaiseacht cearta sibhialta agus sin an chúis go raibh suntas faoi leith ag baint leis an bhfeachtas, gur tharraing siad gnéithe éagsúla de chearta daonna le chéile. Is dóigh gurb é an rud is mó a spreag mé i dtaobh an scéil seo a scríobh ná go raibh saghas an ghluaiseacht I ngan fhios dom ar bhealach, go raibh an ghluaiseacht thimpeall orm ó bhí mé ag éirí aníos. Bhí mo mháthair is m'athair féin páirteach ins an ghluaiseacht, bhí uncaileachaí agus ainteannaí liom páirteach ins an ghluaiseacht. Agus fiú ansin ag éirí aníos, bhí mé féin ag obair sna hinstitiúidí seo ar bhealach. Bhí mé ag obair i TG Ceathair, bhí mé ag obair i Raidió na Gaeltachta, tá mé ag obair faoi láthair in Údarás na Gaeltachta. Ach facthas dom, taobh amuigh de bheith ag cloisteáil scéal anseo agus scéal ansiúd agus, tuairim ar leith ag duine amháin agus tuairim ar leith ag duine eile. Facthas dom nach raibh an scéal ina iomláine tugtha le chéile aon áit agus is maith liom scríobh agus deis a bhí ann ansin an scéal sin a inseacht. Bhí an tá sé chomh tábhachtach gur éirigh le Rónán a lán de na scéalta seo a chaomhnú. Le linn dó a bheith ag gabháil don leabhar, tá a fhios agam go bhfuair roinnt de na príomhcharachtair ón ghluaiseacht sin, fuair siad bás. Tá siad anois sa timthriall sin an chuid sin den saol, ar an drochuair, go bhfuil roinnt acu ag imeacht ar shlí na fírinne, agus mar sin de, mar phobal, tá sé tábhachtach go bhfuil muid, go bhfuil an cumas againn ár scéal féin a insint, ár stair féin a roinnt. Tá sin fíor i gConamara agus tá sé fíor anseo chomh maith dúinne. Tá muintir ár gceantar anseo, tá a fhios againn, tá muid beo ar an oidhreacht sin ach tá sé tábhachtach dúinne an oidhreacht sin a chaomhnú agus scéaltaí s'agaibh a fháil mar phríomhfhoinse seachas a bheith ag brath ar fhoinsí tánaisteacha amach anseo. Freisin, ceann de na láidreachtaí agus laigeachtaí a bhí ag an ngluaiseacht ná go raibh sí bainteach le chuile rud. Right, so bhí siad ar agóidí i gcoinne apartheid go láidir ó thaobh fish-ins, so agóidí in aghaidh cearta iascaireachta príobháideacha, mar a luaigh tú ansin, stailc na suiminte, glacadh seilbh ar an Roinn Leasa Shóisialaigh de bharr agóid ar chúrsaí dole, glacadh seilbh ar Roinn na Gaeltachta de bharr agóid i dtaobh, dúnadh Scoil Dhún Chaoin. So bhí, bhí go leor gnéithe éagsúla ann agus like mar a luaigh mé you know bhí, bhí saghas, bhí an cur chuige in ann a bheith saghas cineál trodach nó achrannach go minic. Is go minic go bhain siad amach saghas you know más eagarfhocal an Irish Times nó cibé céard é féin like you know go ndearna siad é sin ar bhonn rialta. Ach bhí, bhí, bhí.
I measc an ocht n-aidhm a bhí ag an ngluaiseacht ní raibh aon tagairt ann go Ghaeilge nó cur chun cinn na Gaeilge. Go bunúsach, bhain sé, ach bhí sé ann go láidir ag an am céanna. Mar shampla, facthas, mura ndéanfaí rud eicínt, mura dtógfaí céim eicínt, bhí an pobal seo ag imeacht agus bhí an pobal ag dul go Huddersfield nó go Londain nó bhí an pobal ag dul go Boston. Agus ba ghearr eile go mbeadh aon phobal ann agus mura mbeadh aon phobal ann, ní bheadh aon teanga pobail ann. So bhí an ghné sin ann. Agus ag an am céanna, Bhí an ceantar, bhí sé éagsúil déarfaidh muid ó dá mbeadh feachtas abair taobh thoir de Ghaillimh, bhuel áit a bhfuil saghas paróistí éagsúla aitheanta, bhí an, bhí an agóidíocht seo á forbairt ó Bhearna siar chomh fada le Carna agus sin féiniúlacht amháin a bhí ag an gceantar sin, ceantar Gaeltachta ina bhí an Ghaeilge, bhí an Ghaeilge an phríomhtheanga. So thug an Ghaeilge le chéile iad agus d'fhág go raibh saghas seasamh féiniúlachta agus aitheantais acu ar an mbealach sin. So Bhí sí lárnach, cé nach í ba cúis, abair, le bunú na gluaiseachta, ach bhí sí níos mó ná fite fuaite tríd, bhí sí mar chroí, bhí an teanga mar chroí-lár, mar chuid den fheachtas ar bhealach indíreach. Cífimid an-chuid den tionchar a bhí ag an ngluaiseacht ar rudaí is dócha, na seirbhísí atá ar fáil don phobal ó dheas go háirithe, bíodh sé sin Raidió na Gaeltachta, TG4. Tá Údarás na Gaeltachta ann anois ach cuid mhaith des na gearáin a bhí acu ag an am, tá siad ábhartha fós inniu. An-chuid des na rudaí a bhí ag cur buairimh orthu ag an am, you know cúrsaí imirce, daoine ag imeacht ón áit mar gheall nach raibh fostaíocht ar fáil, tá fostaíocht you know flúirseach b'fhéidir sna ceantair Ghaeltachta anois. Ach tá ganntanas agus géarchéim tithíochta ann, ní féidir le daoine maireachtaint ina gceantair féin so tá na ceisteanna sin fós le plé agus le réiteach againn ach tá ceachtanna iontacha le fáil sa leabhar mar gheall ar rudaí go bhféadfaimis b'fhéidir a chur i bhfeidhm sa lá atá inniu ann. Is bainisteoir abhcóideachta mé le Conradh na Gaeilge so tá mé lonnaithe i gConamara. Tá oifig againn amuigh i mBaile na hAbhann ansin, díreach in aice le ceanncheathrú TG4. Bím ag plé an-chuid leis an Rialtas, b'fhéidir, ar cheisteanna móra oifigiúla a bhaineann le reachtaíocht agus polasaí agus é sin ar fad ach ag plé an-chuid chomh maith le pobal na Gaeltachta agus ag iarraidh saghas ionadaíocht a dhéanamh ar a son agus ag brath, is dócha, ar na rudaí is mó atá ag cur isteach orthu agus sé sin le cúpla bliain anuas an cheist tithíochta so. So an-chuid den obair Ghaeltachta b'fhéidir bhíonn idir lámha againne le bliain nó dhó anuas ná an feachtas tithíochta so ag iarraidh saghas polasaithe an Rialtais i leith tithíocht sa Ghaeltacht a iompú chun leasa muintir na Gaeltachta. Ach is dóigh gob é an rud is mó is dóigh a chaithfidh coinneáil ar intinn ná nuair a, in ainneoin deir muid ról Mhaolachlainn, an ghluaiseacht mar a bhí nuair a thosaigh sí, ba fócas saghas forbartha pobail agus eacnamaíochta a bhí inti seachas teanga, ach gur tháinig an ghné teanga as sin go nádúrtha. Ní raibh, an ghluaiseacht ag iarraidh bheith sainithe mar mar ghníomh teangan, ach freisin facthas go raibh, in ainneoin, b'fhéidir, bhí Maolachlainn Ó Caollaí níos radacaí ná go leor acu roimhe insa gConradh, ach facthas Conradh na Gaeilge mar eagraíocht mar a bheadh, Máirtín Ó Cadhain ag tabhairt air go dímheasúil, eagraíocht measúil, right? So bhí Máirtín Ó Cadhain mar atá a fhios agaibh gníomhach ó thaobh cúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta ó na ficheadaí. Bhí sé páirteach le Muintir na Gaeltachta sna tríochadaí, déanadh athbheochan arís air sin sna caogadaí, bhí Misneach ins na seascadaí, rinne sé aistriúchán ar obair Saunders Lewis ón mBreatain Bheag, díreach ag spáint múnla saghas a bhí níos. raibh agóid ag baint leis ó thaobh teangan seachas díreach saghas an rud measúil agus just léifidh mé agus séard a rinne sé sin i ndáiríre ná abair muintir óg Chonamara bhí siad ag breathnú ar seo is rá ok bhfuil sé cad é féin tá bealach eile lena seo a dhéanamh seachas a bheith caint le polaiteoirí agus ag cur ceisteannaí ar bhonn béasach.
Measaim fríd a chéile go bhfuilmid níos laige nuair a dhéanaimid pobal na Gaeilge a scaradh i gcodanna áirithe. Dar ndóigh tá deighilt ann agus bhí ariamh anall idir an Ghaeltacht agus an chuid eile den tír. Agus tá sin le sonrú i dtaobh an struchtúir atá ann, tá Údarás na Gaeltachta ansin agus tá Foras na Gaeilge anseo agus tá struchtúir eile ar fad ann. Sílim go bhfuil anois agus muid ag bogadh ar aghaidh, sílim go dtig linn a rá go fuarchúiseach nár éirigh leis an cur chuige sin. bíodh sé maith nó olc, agus gan cáineadh a dhéanamh ar aon duine faoi leith, níor éirigh le sin agus sílim go bhfuil deis againn anois samhail nua, uile-Éireann, uile-oileánda, you know Gaeltacht, Galltacht, sin uilig ar a shamhlú i dtaobh cad é a ba mhaith linn. Tá's agam go bhfuil dúshláin éagsúla os comhair muintir an Cheathrú Rua agus an Cheathrú Ghaeltachta anseo ach ar bhealach éigin an rud a nascaimid ná fís, ba mhaith linn a bheag nó a mhór an rud ceanann céanna, ba mhaith linn saol trí Ghaeilge a bheith againn, ba mhaith linn go mbeidh teacht againn ar seirbhísí trí Ghaeilge. Go mbeidh, go mbeidh ról lárnach agus stádas buan ag an teanga inár saoltaí agus go mbeidh sin á sholáthar ag na húdaráis stáit agus eile agus sílim nuair atá an fís chomónta sin againn go dtig gur mithid dúinn bheith ag obair le chéile leis an fhís sin a bhaint amach is cuma má táimid i gConamara nó anseo nó i Gaeltacht Thír Chonaill. Ar bhonn pearsanta chomh maith, dar ndóighe, duine laochra mór a bhí taobh thiar de a lán de na gluaiseachtaí sin a bhí mar chineál coinsias na gluaiseachtaí sin ag an am ná Máirtín Ó Cadhain agus tá a fhios againn go bhfuil dáimh agus go raibh an-nasc ag muintir ag an gCadhnach leis an cheantar seo, gur thug sé cuairt go minic ar Bhéal Feirste agus go raibh sé ag bualadh agus ag tabhairt comhairle agus fís do mhuintir Ghaeltacht Bhóthar Seoighe, na ceannródaithe móra a bhí againn. So tá an nasc sin ann agus tá deis againn anois sin a ath-thógáil arís agus caithfimid foghlaim ó na ceachtanna staire sin agus ansin amharc ar cad é atá muid ag dul a dhéanamh sa tae. Tá sé ríthábhachtach, sílim, an rud an rud a nascann sinn ar fad le chéile ná an ná an teanga ach cé go bhfuilimid inár gcónaí you know in áiteanna éagsúla ach tá mé an-airdeallach you know bíonn daoine i gcónaí ag caint ar ar an Dream Dearg agus gur tháinig cuid den you know saghas gur tháinig sé sin ón ón nGaeltacht you know an chéad lá nó fiú an an frása sin you know Dearg le Fearg agus go raibh dlúthbhaint ag muintir na Gaeltachta le bunú an Dream Dearg agus anois Ó dheas, bíonn daoine i gcónaí ag féachaint i dtreo Bhéal Feirste ag rá 'ba cheart dúinn a bheith cosúil le muintir Bhéal Feirste' so tá ceachtanna le foghlaim go cinnte ón dá áit agus is láidre sinn más féidir linn a bheith ag tarraingt ar na heispéiris sin ar fad agus a bheith ag obair as lámh a chéile. Níl aon dabht ormsa ach nach n-éireodh leis an nGluaiseacht maidir murach na nascanna sin. So bhí gnéithe éagsúla ann a bhí tábhachtach ach, abair, murach an tionchar a bhí ag mic léinn Choláiste na Tríonóide, nó murach an tionchar a a bhí ag na daoine, go hindíreach, na daoine a d'fhorbair Radio Free Derry, murach an tionchar a a bhí ag mic léinn in Ollscoil Chorcaí agus an baint a bhí acu sin le Dún Chaoin agus an baint ansin a bhí ag Dún Chaoin le Conamara agus gur tháinig siad ar fad le chéile. Tá mé ag ceapadh go bhfuil an ghné sin tábhachtach agus tá mé ag ceapadh go minic nach bhfeiceann muid b'fhéidir go bhfuil saghas baint ag rud amháin nó rud eile. Bhí go leor báúlacht i measc na meáin náisiúnta ag an am i dtaobh na gluaiseachta. Bhí cuid de na Gardaí i gConamara, bhí báúlacht acu sin i dtaobh na gluaiseachta. Agus níorbh aon rud ar amháin, cheapfainn, a d'fhág gur bhain an ghluaiseacht amach céard a bhain sí, ba meascán é de na rudaí seo ar fad. So an nasc sin, tá an nasc sin fíorthábhachtach.
Ceann de na haidhmeanna a bhí ag an ngluaiseacht ná ná stáisiún raidió don Ghaeltacht agus i ndáiríre you know duine ar bith a bhí bheadh ag caint leob ó shin siar d'admhóidís é sin so Seosamh Ó Cuaig a bhí lárnach ann deir sé scríobh muid síos é ach i ndáiríre bhí sé chomh háiféiseach nár cheap muid go deo go mbainfí amach é. B'é i seasca naoi seachtó chuaigh toscaireacht as ceantar Chárna suas go Doire tar éis Battle of the Bogside agus thug siad suas bhí bhí bhí airgead tar éis teacht ó Dhoire go feachtas Pheadair Mac an Iomaire, agus mar chomhartha saghas, go raibh saghas an comrádaíocht sin idir an dá cheantar, bailíodh £300 i gceantar Chárna agus chuaigh Seosamh Ó Cuaig agus Micheál Ó Móráin a bhí ina chomhairleoir le Fianna Fáil ina dhiaidh sin agus Deasún Fennell suas go Doire agus is ansin a chuala Seosamh Ó Cuaig Radio Free Derry so chuir sé sin go mór i bhfeidhm air go bhfaca sé go bhféadfaí seirbhís raidió a úsáid le haghaidh saghas cineál féiniúlacht do phobal féin cineál a threorú, daoine a chur ar an eolas, bhfuil a fhios agat, agus bhí, bhí an rud a bhí scríofa síos acu mar aidhm, ba saghas coincheap a bhí ann ag an am ach nuair a chuala seisean é sin tháinig sé ar ais agus dúirt sé tá rud eicínt anseo gur féidir linn a dhéanamh. Tá sé an-éasca a bheith ag rá 'caithfidh tú é seo a dhéanamh' agus 'caithfidh tú é siúd a dhéanamh'. An rud a rinne an ghluaiseacht ná dúirt siad go raibh siad ag dul rud eicínt a dhéanamh, scríobh siad síos é agus maybe gurb in gné ó thaobh na siceolaíochta nuair a bhí sé scríofa síos ar phár ar bhealach ní raibh aon rogha acu ach ansin é sin a dhéanamh. Ach. Tá an agóidíocht ceart go leor as féin, tá tionchar mhaith aige sin, tá an taighde ceart go leor as féin, tá tionchar mhaith aige sin, ach nuair a thuganns tú an péire acu sin le chéile, agus maybe, b'fhéidir gurb in an botún a tharlaíonns go minic ó thaobh cineál más agóidíochtaí nó feachtais nach ndéanann an oiread sin dul chun cinn, go mbíonn saghas, gur, gur saghas, go dtí go ndéanann tú féin an bunobair, gur saghas tabhairt amach atá ann agus gur éileamh, seachas a bheith ag tabhairt an togra chun cinn tríd an saghas an obair tacaíochtúil agus bhí sé sin le feiceáil ins an obair a rinne an ghluaiseacht.
Leabhar iontach é. Bhaineas féin ana-thaitneamh as. Sílim, le cúpla hata éagsúil orm, duine atá you know ag obair le Conradh na Gaeilge, duine atá ag plé le feachtais chomhaimseartha Ghaeltachta agus, i mo shaol pearsanta, duine, saghas bean óg atá bainteach le gluaiseachtaí sóisialta nach mbaineann leis an teanga fiú, cúrsaí tithíochta, cúrsaí na Palaistíne. Saghas gur tharraing an leabhar seo na snáithe sin ar fad le chéile dom ar shlí. Is saghas ábhar léitheoireachta an-thábhachtach é d'éinne atá bainteach le cúrsaí teangan, leis an ngluaiseacht teanga in Éirinn, cuma cén áit gurb as thú, mar go leagann sé amach go soiléir saghas na rudaí, na deacrachtaí a bhí rompu agus na slite ar éirigh leo dul i ngleic leis na deacrachtaí sin. Sílim go bhfuil gan aon amhras ábhar misnigh ann dúinn uilig go háirithe do mhuintir na Gaeltachta, mar gheall ar an leabhar seo, shainigh siad cad é na dúshláin a bhí os comhair mhuintir na Gaeltachta ag an am seo agus aríst ghlac siad cur chuige an ag an am sin a bhí dalba, a bhí, nach raibh béasach níos mó, nach raibh ag lorg déirce ón stát ach a bhí ag éileamh bunchearta agus bhí sé tábhachtach gur fhrámáil siad é i gcomhthéacs cearta sibhialta. Sin an rud a bhí i gceist anseo. Ní raibh siad ag cúngú seo mar ceist mion, ceist a bhain leis an Ghaeilge amháin. Is ceist cearta sibhialta agus sin, ar ndóigh, go bhfuil ceacht tábhachtach ansin dúinn. Sin an fáth fosta gur thug muid cuireadh do Róisín Ní Chinnéide, Bainisteoir Abhcóideachta le Conradh na Gaeilge, agus í lonnaithe i gConamara, tá an-bhaint ag Róisín le feachtais chomhaimseartha na Gaeltachta agus tá sé tábhachtach an droichead sin a tharraingt. idir an stair agus na cúrsaí sa lá atá inniu ann agus táimid ag súil go mór leis an díospóireacht seo inniu.